nwanne m jide ka i ji na-enete mmadụ ka ị bụ ọchụ udo ebe ọ bụla i jere a na-ama na ị bịara na-ebu na-enyere ndị mmadụ aka na-agọzi ndị mmadụ site n'ihe ị nwere daalụ rinne mele ka ị gaba ibe anyị na-ayọ chukwu abịama ka ọ na-agọzi gị chineke nke bi n'igwe obi n'igwe ga na-agọzi gị na-enye gị ibe niile ị chọrọ maka na ị na-emere ndị mmadụ ibe ọma ị bụla anụ m ogori arụ na akwa ka ya anụ m ogori nwa ebe ọbụla o jere sọsọ ibe ọ ga na-eme ebe niile bụ ibe ọ ga na-etisa o jide nwa mmadụ ole o jide nwunye mmadụ o duru jewe onye nwa na-ata ikikere eze adịkwana ka ya mele gaba mele ibe ọma gaba maka na emechaa gbacha nya bụ ọsọ a ga-agụ ka e si wee gba ya ma emechee daalụ rinne nna anyị kwuru ekwu ị wụ ezigbo mmadụ ị wụ ezigbo mmadụ ọ kwa a sị ka a gbara agbara isi ka i buru nna ke gị ị na-ebu nna ke gị n'ife dị ọrụ ọha deeme odogwu tobie dike dike jide ka i ji na onye a sị jide ka o ji n'ife ọ na-eme amaka onye nke a ofeke ofeke njarị onwe nke ọma ọma ebe a na-enye ozu ọ ya amakwa na etu o si ya abụ anụmanụ onye oshi onye oshi ohi ọ na-ezu ụwa niile maka ohi ọ na-ezu ọ ya bụ ana adịghị mma ya bụ ana adịghị mma n'obodo a ma ya dịba ọ bụrụ na ị kwụsịghị ife ọjọọ ị na-eme agbara nga agba ọ wụ na ị kwụsị ife ọjọọ ị na-eme hmm? ọkpa egbe ya aghara gị azụ ezigbo mmadụ nwanne mmadụ akụkọ ị na-akọkwanụ esi ifeọma kedu maka ụmụaka niile a kee ebe i si akpatazi ụdị ego a eh, wee na-ahụ ndị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ma ndị na-akwụrụ ụgwọ ụlọ na chukwu gọzielu m gị o oh! rapụ rapụ nwamba nshi e, e, e, ọ na-abụ chijio ọ na-akwụgharị na-achọ ụmụ ajadu ndị ọ ga-aba na befa na-aga isi aka rapụ onye ala afọ onye ala afọ e nwekwa ihe ọ ma o nwekwa ihe ọ ma ee maka i nebe ya anya i chee na e nwe ihe ị ga-amụta n'ebe ọ nọ o nwekwa ihe ị ga-amụta n'ebe ọ nọ sọ ife ọjọọ abalị ọ na-achọ ụlọ ọ ya-akụkasị ọ kụkasịa ụnọ ka ọ baa na-ekpokoro ma fon ndị mmadụ onye ọjọọ ka nwatakịrị anwa bụ o rapụ ya aka rapụ ya aka elekwana ya anya ekwuchakwa m si jisie ike n'ezi omume ahụ ị na-eme eziokwu ahụ ị na-ekwu ya na ibe ọma ị na-emelụ ndị mmadụ jisie ike onye ọbụla na-eme ibe ọma na-ekwu eziokwu ọ ya-adịte ndụ aka o jisie ike o maka onye nke nke ma mara ma nke ọ bụ sọsọ aka ntụtụ ka ọ na-eme ọ ya bụ ọ gabe ibe ebu sọsọ ntụ ka ọ ya na-atụ sọsọ ntụ ka e ji wee malụ gị cheyelie na ọ dịrọ mma ị ga jee na ụmụnna ị tụọ ntụ i jee n'obodo ị tụọ ntụ ebe ị na-elekwu ahịa ebe ị na-azụ ahịa sọsọ ntụ ka e ji wee malụ gị cheyelie na ọ dịrọ mma cheyelie ezigbo mmadụ ikorobịa dị mma ei mmadụ ọma leenụ nwoke o tinyesigo ụmụaka nọ n'obodo anyị na skuul nyesịa ndị ọrụ o nyere ọrụ oyibo ọrụ oyibo ị ga-adị ka echi n'ihi na echi adịghị agwụ agwụ okpu okpu isi ajọ mmadụ ị bịara gịnị ime ebe a ha si n'ụlọ a pụọ onye ajọ omume onye nsi na aja ị dara na ụmụaka nọ n'obodo a kechisịa si n'ụlọ a pụọ ị bụkwa na ezigbo mmadụ onye eziokwu onye udo eh? onye na-agba mbọ na-echu uchu hmm? na-eme ọgọ ayi ee chukwu abịama ga na-agọzi gị inugo hapụkwa onye nke a hapụkwa onye nke a onye oshi onye arụ ala nwụrụ anwụ ụchụ na ụchụ na-agbawu ọsụgburuchie omegbu omegburuchie chegharịkwa chegharịkwa chi akpọwa oku ogbu ogariodo chi anyị edokarụ nwoke mụ ezigbo mmadụ okpenu udo chukwu okike nwoke wuru uwe anya egochie ha kwa ụchịrị ụchị lekwa ụchịrị ụchị a eso okwu ụchịrị ụchịrị ụchị nwa mma onye ohi onye arụ onye nsi bịa ọ bụ na i kere ogwe nwurie ifufe ahụ ga-ekuru gwewu brother deje ezigbo mmadụ ezigbo mmadụ ga-apa ịka mgbe niile n'ikuku ohu eziokwu ikwu n'iruhu ekwu eziokwu hafụ mgbashi n'ụwa mgbashi e- e- e- ejọ mgbashi ọchọkọhụ onye ọ ji ata ọchọkọhụ a- o- onye o ji atagbu Ọ- mgbe ọbụla na ọ na-atagbu mmadụ na-ezu oshi na-eme ihe niile adịghị ọyị n'ebe anyị ezechitoke abịama ji etigbu gị bụ ekwensu ọ ji etigbu gị ezigbo mmadụ onye ihe ọma na-adụ mma onye udo onye na-achọ agam n'iru onye na-eme ka obodo dị mma agwa gị eze chukwu oke abịama onye udo dịka ị na-achọ udo ya agozikwana gị afụcha maka onye nke a onye ihe mmadụ na-eme anaghị adụ mma ajọ mmadụ onye na-ewo nke ọ hụ ebe o debeghị onye achọghị agam n'iru mmadụ ibe ya onye na-eme ogbuo n'ọhịa ọ gbapụta n'ụzọ sị onye na-egbu mana ihe m na-agwa ụ taata wụ ọ bụ ha na i chegharịhọ eze chukwu oke abịama ọ ga-eme gị ife iru gị ekpukwa ahụ n'ala ma ndị anakwa eme ị bụ mmadụ ị bụ mmadụ jisi ike na onye na-eme ihe ọma chukwu na-akwụ ya ụgwọ ya ka hafụ ajọ ihe ajọ ihe mma ha uwe ejiri eche wee kwere ajụ abụghị ihe ọjọọ niile o mere ọ ka ya-anata ngo ya a na-ekwu ekwu ọ naghị agwa ya mmadụ a na-agwa ya ya gwara mmadụ jisikwa ike na nke ị na-eme ajọ adịghị mma na onye ọjọọ na eke ọ na-emehu nke jisi ike ọ na anyere ị gbalịkwa azụ ife ọma niile ị na-eme ma ndị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ma ndị na-enyere aka ma ndị na-ape ili ma ndị na-achị akwa ife oriri ife ị na-eme kara igbu amagogote esi akawa aka mana chineke bụ onye nwe ụgwọ a chikara ile ichigote nke ọzọ alụchiri mmaji kwuru mmaji ezie na onye nke evuru evu ka ị na-alọ mee ji ibe ile ibe niile aka ngwa eji ibe ile ndị eburu mmadụ bụkwanụ ga-agụ a ma nlalụ ndị mmadụ ibebe ma ihe i megide ndị mmadụ mana ibe gị niile emere ọ bụrụ i chegharịfọ ma na ndụ dị nkenke obere oge eweru jee n'onwe biko na mụ akpawa mụ na ndụdụ gawa akarivo nwoke dai imere nwere mgbawa uche eziokwu m Eh, bai. anụrụ m ka ịma mekọrị ego enyere onye ị kwụrụ onye ọha ụgwọ akwụkwọ nye ha onye ọha ego ego nye ya na gotere moto ya ya, o doro daarụ wo onyenwe anyị gọzie gị ọkwanye igo nyigo ndụgo ndụgo bụ m na-ekpe ekpere n'isi gị jichi n'egi enenụhụ onye ekwure hụrụ nwaanyị ihe ọma onye onwe enwe enwe ihe ọ pasịtara n'okwukwukwu mmadụ kwuru bụ ọ bụ ekwuru ekwu okọrọ ka nna anya o nwere ihe ọ na-emetụta Eh? ya ija mgbe iji eme ime bụ ọ na-anaghị ejide gị gbagbuo gị n'oshi eji ezughị eshi oshi kwa nka dị anyị biko na daalụ wo dalụ chine ọkwa akwa ga chineke ike ị gbalịala ime gaana m obi onye rị ka ṅa akọkwula m oo. ewu a sị wụrị mmanụ aṅụ nọ n'ala ekwenụ ei anya na-arịgwụra taịrị biko mewe gawa ị wụ ya ihe ị wụ ụwa ụtọ m a sị wụrị mmanụ aṅụ nọ nga au kwuru otu isi ihe i mere m onye bi n'igwe mekwere gị ya nga ọ rị ukwuu ị wụ mmanụ o onye dịka ọ ga-akọkwala anyị n'ala ekwensu agwakwara ha m ya agwa agwara m ya agwa na ị wụ onye oshi mana agbataghị m ihe a gwaga m agwara m agwa na ị wụ onye oshi mmewe gawa zuwegwo amadị m oshi uke ọnọ na ọbara ọnụ na ị ga-asị ize ene ị ga-asị iburu na agwa ọjọọ niile nọ n'ụwa na kpọsa ọ gazuole m echi a ga-akọnwụ ọkwa ala ekwensu ka anyị nọ eshi ọ ga-esi onye akpọkwala m ị wụ ezigbo mmadụ lee ka i si emeziri ndị mmadụ na-eleta ụmụazị na-enweghị nne na nna na-emere ndị ụmụ nwaanyị ndị di ha nwụrụ anwụ na-emere ha ihe ọma nga ọla ekwughị eziokwu achịkpọma gị na gị ga-abịa kwuo ya te ya lee gị ị wụ ajọ mmadụ lee ka i si emewu ụmụ nwaanyị ajadu ebe ọbụla a wakpuru nwaanyị aka gị nọ na ya nga ọbụla nwaanyị tụrụ ime mkpuke aka gị nọ na ya na-ana ndị na-enweghị di ala ha emewu ụmụ nwaanyị isi ikpe wepụ aka n'ajọ ihe ọ dị nga chukwu abịa ma egbuo gị ị wụ ezigbo mmadụ ị na-enyere ụmụ ogbenye aka ndị jiri eme ka ọha ha ị ga-enye ha ihe ha na-eri chukwu ji agọzi gị tụkwa ka i ji gbapụ nwoke onye ọjọọ ọ na-egbusi ndị mmadụ anara nwunye mmadụ obi ihe o mere m tupu ya akpọ ya ọnụ ọ ya nwunye gawa ndị Hau, lenu nwoke ọma ezigbo mmadụ Eh, otu onye a na-asụ ụwa ọ na-abịala nwoke ọma lenu ihe ọma niile i mere ụwa ihe ọma niile ị na-emere ụwa ụmụaka niile ndị nne ha nwụrụ nna ha ndị na-enwerọ nne na nna i ziga ha skuul ziga ha akwụkwọ ha na-agụ gị na-akwụrụ ha ụgwọ ọnwa emere ha ihe niile hei lenụnụ nwaanyị a di ya nwụrụ hmm? ị rụọrọ ya ụlọ nwaanyị na-enweghị ụlọ ị rụọrọ ya ụlọ jide ka i ji ezigbo mmadụ ha lenụ ajọ onye nke a n'ego hmm? ihe ọjọọ niile ị na-eme kwa alụrụ ị na-asala ụmụ ndị mmadụ niile ala ha na-asa ndị niile ihe ruru ị na-achara ha maka ajọ omume ajọ omume ihe ọjọọ niile i bu n'obi mewe mewe ihe ọjọọ ga-akpọnwụ ị wụ ajọ mmadụ hmm, pụọ m n'ihu ndewo nnọọ ihe m ji na-amara ya bụ n'ihi na ị bụ ezigbote m mmadụ jide nnọọ nke i ji nụla n'ihi na onye asị ya jide nke o ji nke o ji dị mma mana enweghị anyị onye ọjọọ onye arụrụ ala ọchụ nwaanyị agafe shinshinshinshinshinshin ndị ashịrị gbaka ute nna ha dọla gị aka na ntị ka isepụ aka na ihe ọjọọ maka na ọ bụrụ na isepụ aka na ihe ọjọọ ị ga-ewere aka gị shiba n'ọkụ de eh, anyị mara anyị mara anyị maka ọmara ịbụ ezigbo mmadụ mere mere ka ọma anyị atọrọ ụtọ na mmiri ịbụ ezigbo mmadụ anyị ma anyị ma otu lid eme ihe ọma lid si emere anyị kemgbe mere gaba ọ bụ maka onye kene onye kene ihe ọjọọ ụwala egbuola egbuo onye kene ihe ọjọọ ụwala akpọọla ọkụ anyị ma onye ọ bụ ọ bụ onye mgbe isi bụrụ onye nshi ọ chatara kemgbe ọ chatara nshi ọ dịsị igbusi ma nwanne ya ma nwanne afọ ya ma nwanne ama enyi ya ma ya afụrụ gị ka iji egbe eluigwe ga-agba gị ọ ga-egbe ọ gba gị agbara gbakacha ndị kwuru na ahụ mere gaba anyị ma gị nna ndị a mmehie ya ma ịmụ ekele dị chineke sanya chineke nara agọziwo chineke nara etiru more days le ụbọchị ndị inwere enwe chineke nara agọziwo le ihe ọma ndị imo because ele ijikwa ndị akpa egwa chineke nara agọziwo kwụọ ụgwọ onwe ihe ọjọọ ihe ọma na ofu imerụ nke ara nke da anafa ụgwọ ọlụ ya chineke nara agọziwo ịgbalitara ike si anya nnọọ ezi mmadụ ka ife eji marakwa gị bụ ịkpa nke wụ eziokwu ife gị ndị ji baa ikpe owu kpakpa nke wụ eziokwu ọ gbara gị ife ọbụla mee ka nụle ka ha ike jide nke iji ọkwa ifụla gị hapụ onye onye ọha ife ọha adịghị adị ọhụ ha ozu ohi ọchụ nwaanyị ndị nke ya sị ọ ga-eme eme ife mezi gị ife ị mega bụ chegharịa ọ bụrụ na ị ga-echegharị ife ọbụla mega aka m adịghị ya ana m ha ezi gị ụtụtụ efi abalị chegharịa o chegharịa maka onwe gị esikwana na ị ga-echegharị ọ gbasa gị ebe ọhụ kpa ịgbalị m